o ye den cɛman ye ni ni muso kɔnɔma don mɛ den cɛman don ni muso in bɛ kɔ kan a fana bɛ kɛ tan kolo so bɛ kɛ yan fan fɛ yan mɛ ni muso n'a kɔnɔma don n'a bɛ dugu kɔnɔ wali kolo so kɔnɔ a bɛna kɛ fɔ ye bɔn n'a den n'a muso kan ka kɛ masaya sɔrɔ den min bɛ masaya sɔrɔ quoi muso in ka kɔnɔmaya kɔnɔ a bɛ kɛ tan de o b'a yira ko nin ko den de kan ka kɛ masakɛ ye et puis a bɛ cɛmancɛ fana de la o la a bɛ ko yiri dɔw la sisan yiri dɔw olu de bɛ fɔ a tigi bɛ ko n'o yiriw ye o la den bɛ kɛ masakɛ obligé nin de b'o yira mɛ ni den in ma wolo hali ni masa tɛ kɛ a ye n'a bɛ wolo masa tɛ k'a yɛrɛ mɛ a den kɛlen bɛ cɛmancɛ so la donc la den bɛ kɛ mɔgɔ basigilen ye quoi a bɛ basigi so kɔnɔ ɔ n'a den yɛrɛ den min tɛ makoɲa so a bɛna kɛ fɔ kɔfɛ hali ni tɔgɔtigi don n'a tɛ makoɲa so a bɛna bɔ kolo so kɔnɔ n'a wolola dɔrɔn a bɛ taa kɔfɛ a tɛ makoɲa so a tɛ ba kan lamɛn a tɛ fa kan lamɛn o fana den de o de bɛ kɛ o tɛ kɛ kolo so kɔnɔ dɛ o bɛ kɛ kolo kɔkanna na bɔn n'i ma tɛmɛ ja dɔw caman bɛ sa dugu tungafɛla la k'a sɔrɔ u ma makoɲa so baw fana tɛ bɛn u ni faw tɛ bɛn mɔgɔ tɛ se k'o jagoya nin y'o position denw bɛ kɛ tan ni min bɛ so kɔnɔ tan n'a wulila yan o tɛ ɲinɛ a somɔgɔw kɔ o ye kolo kɔnɔmaw ta ye o ta na sira don ni filani don filani cɛman ni musoman sisan donc o bɛ kɛ tan filani cɛman ani musoman a bɛ sin ka kɛ tan ten a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan filani cɛman ani musoman bɔn filani cɛman n'a musoman sisan a bɛ kɛ nin cogo ye ni a fila bɛɛ bɛ kɛ muso ye kɛ tan i kɛnɛ mana kolo o kolo n ye nin kɛrɛfɛ nin cogoya nin na tan kɔnɔma kɛrɛfɛ tan k'u bɛɛ taga lini kelen fɛ o ye o ye filani de ye mɛ filani tɛ komi a bɛ sigi ɲɔgɔn sanfɛ tan bɔn n'a sigira tan an b'a fɔ ko sigi ko kan ko wɛrɛ bɛ na sigi ko wɛrɛ problème ni problème don problème wɛrɛ bɛna da o sanfɛ dɔ wɛrɛ bɛna da o sanfɛ donc o b'a yira kɛ ni hɛrɛ t'o waati bɔn ni hɛrɛ fana don sisan ni ni nin kɛra tan o ye ka hɛrɛ sigi hɛrɛ kan i bɛna nisɔndiya ka sankɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna na o fana yiriw b'a dama i bɛ se ka fɔ ni yiri mun ye n'o bɛ dɔ fara i ka ko force la nin y'o position de ye o ye nin ye kolo kɔnɔmaya taasira ye bɔn cɛ dɔ bɛ n'i ka muso minɛ i la sisan nɔ n'o o nana kolo kɔnɔ n'o namara ko bɛ yen sisan nɔ yala ni nin ye furu sunbɛlɛ ye mɛ sunbɛlɛ kɔrɔtalen don o b'a yira sisan musolamɔgɔ dɔ de bɛ yen nin na nin ye furuko ye a kɔrɔtala ni côté jumɛn ye muso de y'a kɔrɔta nin ye furu sunbɛlɛ de ye sunbɛlɛ dabirilen don mɛ a sunbɛlɛ bɔtɔ don o de filɛ nin ye tan sunbɛlɛ min bɛ ka bɔ nin min ye nin ye sisan n'a bɛ ka fɛ tan nin ye musolamɔgɔ ye muso min ye n'a ka furulen tun don mɛ a b'a fɛ ka bɔ furu la n'a bɔra furu la muso jɛman nin ni muso jɛman nin bɛna don a furu la nin bɛna don furu in na sisan muso jɛmana mɔgɔ na o de don dɔ filɛ o de bɛna na nin de bɛna bɔ sisan bɔn o tɛmɛnen kɔfɛ sisan kolo jɛnsɛra komi nin ye mɔgɔ ye komi kunnafoni teliman komi musolamɔgɔ mago bɛ mɔgɔ dɔ la n y'o kuma de fɔ Bon n ye jigi jigi ye fɛn an b'a fɔ ko fɛnmuso tafetigi mɛ a ka tafetigiya ma dafa kosɛbɛ ni tafetigi yɛrɛ yɛrɛ don min ye n'a a cɛmancɛ sirilen don muso kolo gɛlɛn an b'a fɔ a ma ko cɛ musoma muso nangaraba olu kolo olu bɛ kɛ tan de donc i b'a sɔrɔ nin b'a cɛmancɛ la wali bakan de b'a cɛmancɛ la ou mɔgɔ dɔ mɔgɔ min ye ni nangaraba don kuwa wali muso min ye ni subaga don ou muso min bɛ bunsi bunsi bɛ bɔ muso min yanna n'i ye bonbonsi ye min na donc olu ye nangarabaw de ye muso nangaraba a caman b'olu cogo la wali muso minnu ye suya n'u bɛ suya dɔn bonbonsi dɔɔni bɛ b'u yan yɔrɔ la ou namaratɔw don bonbonsi bɛ b'u la wali ɲi dɔw bɛ musow da kɔnɔ n'a ɲi bɛ muso min na an b'a fɔ ko cɛ musoman cɛw ka jiri de b'a la kuwa donc a bɛ a bɛ bonbonsi bɔ a tɛ taa k'o yɔrɔ ninnu da abada ɔ olu ka taabolow de ye ninnu ye bɔn ni pede don sisan pede ka muso sisan pede dama i n'a fɔ cɛ ka cɛ ɲini o bi kɛ tan de nin ye kolo cɛman ye nin ye cɛ wɛrɛ i b'o ye tan de o ye o ye pedew de ye pede n'a b'a kɛ dugu kɔ kan i b'a ye tan fana a bɛ na kɔfɛla la tan bɔn muso geni fila muso fila ka ɲɔgɔn ɲini n'i y'o ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ kolon kɔnɔ muso fila ka ɲɔgɔn ɲini a bɛ kɛ tan nin ye muso fila de ye u bɛ ka ɲɔgɔn ɲini o ye geni de ye muso fila ɔ pede fila bɛ kɛ tan bɔn cɛ jatɔ i n'a fɔ muso jatɔ wali cɛ jatɔ tuzuru kolon kɔnɔna na i b'a sɔrɔ n'i b'a dɔn i ka muso ye tulonkɛla ye i b'a jateminɛ ja n'i ye kolo fili muso ye sisan kolonnin hakɛ dɔ bɛ yen olu bɛ kan ka taa kɔfɛ ni nin kolon ni sisan ni furu kura daminɛtɔ don furu sunbɛlɛ bɛ yan nɔ bɔn i y'a ye i y'a fili fɔlɔ la i ye kolon nin kelen bɔlen yan i tilara k'a fili filanan na i y'a bɔlen ye sabanan i y'a bɔlen naaninan i y'a bɔlen tuguni i bɛ jateminɛ kolo kɔfɛla na n'i y'a bɔlen furu ko kolon don o muso tɛ to furu la abada de si bɔn o a bɛ fɔ a ma ko muso yaalana muso yaalana a y'o muso jatɔ de min ye n'a bɛ yaala ka jɛnɛyaw kɛ o ye jatɔ de ye min ka yaala ka ca i b'a fɔ a tigi ɲɛna k'a furu tɛ ɲa wa a tɛ ɲa fana bɔn Kolon nin ye komi kolon tilara fila ye ka wasa dɔ bila yan ka wasa dɔ bila yan ka tila ka kɛ kunnafoni muso natɔ ye yan nin kɛra musolamɔgɔ dontɔ ye i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya don nin ni musolamɔgɔ in na kuwa mɛ u tɛ kun dilanna kelen ye u y'o taabolo ye dimikɔ ye a bɛ fɔ o ma dimikɔ cɛman fo ka se dimikɔ yɔrɔ fila ma mɛ dimikɔ hɛrɛ tɛ jigin kolon kɔnɔ kuwa nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min jigi cɛnna muso ye muso min jigi dalen tun bɛ mɔgɔ kan komi a jigi dalen don e kan a ka jigi cɛnna a ka jigi de ma ɲɛ tuguni a ka jigi cɛnna a bolo o nin de b'o fɔ nin ye denmisɛnnin fitinin ye sunkurudennin min dontɔ don ko la mɛ a kunnasirilen don a t'a dɔn n'a donna a bɛna diya a la wa wala a bɛna goya a la wa a t'o dɔn o de kosɔn a kunnasirilen don a bɛna don ko la mɛ a t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na kuwa a kɔnɔnafililen bɛna don ko in na nin de b'o fɔ a bɛna don ni maloya ye ani sikasika ka dute kuwa o de ye nin ye nin min filɛ nin ye tan ka kolo dɔ sigi dɔ kan ka dɔ sigi dɔ kan sisan k'a kɛ tan kɔmisa dɔ sigilen dɔ kan nin cogoya la Donc o b'a yira de nin ye fɛn de ye fɛn min ye ko balanako kuwa balanako a b'o de fɔ ko min bɛna bala i la parce que a da ni kolon dajɔ ye ma sin ɲɔgɔn ma ale da bɛ taa kɛrɛfɛ de o ye balanako ko dɔ bɛna cun i kan i yɛrɛ tɛ ko min bɔ falo o de ye nin ye kolon kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko kolon balanako o suruprisi de ye kuwa bɔn n'a donna tan kolonso kɔnɔna na a bɛ kɛ balanako ye mɛ a bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔ ko ye mɛ n'a bɔra kolon kɔfɛ o balanako ye i tɛ ko min yɛrɛ cogoya sugu kelen na ko dɔ bɛn'i sɔrɔ kuwa o y'o kuma de ye bɔn ni nin ye tuzuru nin bɛ y'i ka kolon na donc o la oblige de i kan ka saraka bɔ min bɛ ɲa i ma n'o tɛ i ka ko bɛna taa fan kelen kan i bɛ galakakolo ɲini ka saraka mɛ an tɛna an da don saraka ninnu na an bɛ kolon classement fɔ yanni ka se don dɔ ma donc la an bɛ mɔgɔw bila yan yanni don wɛrɛ cɛ don wɛrɛ an bɛna an da don a caman na fo ka taa bila laturu la a fɛn caman bɛ yen ka taa bila laturu fana la n'an sera laturu sow ma sow fana ta bɛ yen mais bi tɛ don wɛrɛ an b'an da don olu la a n'a classement caman na quoi o de ye sinon kibaruya minnu tun bɛ n bolo k'a lase an balima cɛ ani musow ma ni olu ye kolon kan ani lajɛli ni dɔnniya cogoya dɔw kan k'a sɔrɔ a yiriw ma fɔ a n'a classement tɔw ma fɔ dɔw bɛ yira u la minnu tɛ kolon dɔn u bɛ nin ta ka baara kɛ nin ye u bɛ se ka kolon fili ni hali nin ye k'a sɔrɔ bolo ma don n'u y'a fɛn jɛman sarakaw bɔ o de y'u ka bisimila ye donc salamu aleykum merci au revoir